Mhm. Ayi, nkhani iyi ndayiyamba ndi komabe moni ndine chake ku scotland kuchitika zodabwitsa eti zodabwitsa zedi ku usa mayi wina anapangidwa ripoti kuti wasowa ndi abale ake apolisi anayamba kumusakasaka Mayiyo ndi uyu, dzina lake Cora Taylor, wa ku U.S.A. wa zaka 21. Anali oti anasowa ndi mwana wake yemwe, eti? Tsono anamusakasaka osam'peza ku U.S.A. Kenako anapezeka ku Scotland, mu forest. Mu forest mo, m'pamene funso ndilonena kuti akutani mu forest, mu nkhalango ya ku. scotland mpamene ino mukakumane ndi gulu lina ili kora akuti anajoyina kingdom ya kubala kwakonzedwa kandi ngati kwapangidwa kingdom yatsopano akuitcha kuti kubala kingdom eti anthu aku kubala kingdom wo ndi bambo uyu wa ku ghana koma oneoti akukhala ku scotland iko dzina lake lenileni kofi offeh wa zaka 36 akudzitcha kuti iye ndi mfumu akuti king atehene mfumu ya mtundu wa kubalawo nde ali ndi queen wake mzimayi wa ku zimbabwe koma kuti nayenso akukhala ku scotland ko akuti queen nandi eti dzina lake lenileni ndi Jean Gasho. Nde a king atehene wo ndi ati a mfumu a po polygamous king nde mayuyu Cora Taylor wachoka ku USA anasowa uja akuti wasanduka handmaiden komanso mkazi wake wachiwiri wa king atehene uja eti amagwirira ntchito ngati wantchito komanso akuti ndi akazi a mfumuwo eti nde anthuwa akuti Atenganso ufumu wawo wakale ndipo akaukhazikitsa mu forest imeneyo ya Jedburgh ku Scotland. Akuti iwowo ndi ma descendants a Jacob, ma Black Jacobites akuti, onena kuti anathamangitsidwa kalekale nde abwerera kumalo amene anakachita settle mu forest ya jedburgh yo akakhazikitsa kingdom yawo mmenemomo kuti ayikuze kingdom ija nde ali ndi zipembedzo zawo akuti mulungu wawo amene amamudalira amamutcha kuti jehowa osati jehova koma jehowa wa w amamuyimbira kumpembedza akuti amapanga zamatsengatsengaso pamenepo akuti mulungu wawoyo akuwapatsa mana eti kunena kuti akuti mmene ambuye anaperekera mana kalero nthawi ya moses ija kandi ngati nthawi ya joshua nawonso akutani akulandira mana mana wake nde nde ameneyuyu mazira mawaini zakudya za fast food izi eti ayikaika matenti kumeneko akumayimba zinyimbo zawo
My Lord, the table has been prepared. for us by Yahweh in the very presence of our enemies. nde fans ina yokhala chakufupi yakwiya nawo kwa basi ku Scotland ko kuti kodi gulu ili likuzatisokoneza bwanji kingdom sumakapanga kingdom mkati mwa kingdom ina iti ndi akuwauza kuti achoke akhala akuwauza kuti achoke ndi akumachita makani kunena kuti ife sitikuchoka Apapa tatenga mudzi wathu, this is our kingdom, ndipo sitimvera ulamuliro wina uliwonse wa wina aliyense, timamvera ulamuliro wathu ndipo kumene aliko nkhalango iziwateteza ndipo Mulungu wawo Yehova awateteza kwabasi. Zinthu zake zodabwisa dabwisa ndithu koma ena Achewa amazikhulupirira. Tsono uyuyu. Lady Safi yu wa ku usa uyu apolisi mpakana anamulanda chani a social anamulanda mwana chifukwa chonena kuti akuchita endanger mwana nde anthu amakhala okwiya kumapita konko kukaagenda apita konko apolisi ayesera kuwapatsa makalata onena kuti akuti muchokepo apa malo amene achita settle actually ndi a mwini wake ndi malo onena kuti they are owned by munthu wina wake nde anawapatsa makalata ochoka ku khoti kuti asamukepo amachita makani ulendo wina atachokapo kaya amachokapo amapita kuti anabwerera anapeza kuti matenti awo awotchedwa anamanga ina nde abambowonso apalamula akuti anakadula anakadula mchira wa horse kuti apange lichowa tsono akuti background yawo yeniyeni mayiyo mayi weniweni main woman Jean dzina lake anali single mother wa ana 6 nde akukhala ndi ana ake 6 wo analinso blogger basi amalemba za daily life za normal koma kenako kaya anayamba kucheza bwanji ndi bamboyo eti Jean yo akukhala ku uk ndi akucheza ndi abambo wa Kofi wo anapezeka kuti watani waayitanitsa kuchoka ku ghana kubwera kwa iyeyo kukhala ngati kuti basi kachibwenzi kabeba mpakana anapanga ukwati ati ukwati wake anapangira mu garden kenako abambo ananena kuti iwo afuna akazi ena ndi ap- ndi okonda polygamy nde Jean anavomera ndikuyamba basi ino abambowo amapeza atsikana ena koma atsikanawo amapeza kuti ena akuchokera ku usa amapeza single mom onena kuti kaya akumana naye online ndi amapita mpakana kukhala ngati kuti onsewo ndi chani ndi banja nde zinapitirira mpakana anthu aja kuyamba kukhulupirira kuti yayi iwowo ndi ma descendants akuti a Jacobite clan ochoka azaka 400 zapitazo akuyenera kukakhala pamalo pawo pamene anapita mu Jedburgh forest mu kumakakhala kumeneko akuti kuchita establish chani kingdom yawo ndi pamene zinthu zinayambikira koma azimayiwo amapeza kuti wapeza mkazi wina akhala amantchula kuti Shulamite apeza mkazi wina akhala ayi kenako ngati sakumsangalasa amu- amutsitsa ntchito anchita demote asanduka concubine kenako kaya amthamangisa zatha pabwera mkazi wina wina wochokeranso ku usa anapezeka kuti anapita koma anamutenga apolisi anamubweza anakamubweza ku usa kwakeko sanakhalisa anamwalira apopo nkhani yake ndiyosamveka bwinobwino kuti zinachitika ndi chani koma anamwalira pamene kingdom iyi imapitirira kutiko kumbuyoku mpamene pabwera mtsikana wina uja oti nayenso single mom wasiya mwana wake amulanda mwana eh, pamene jini yuno ana ake 6 aja bomaso linamulanda nanga zizochitika zake sizikulongosoka zomwe zikuchitika apazi nde apolisi akuyenera kuteteza ana boma likuyenera kuteteza ana ndi amanyamuka pena kumakazungulira komwe akuganiza kuti ana akewo akalalata akatemberera pamene paja azizungulira msewu wonse akuta- akutukana akulalata kunena kuti mufa nonse mwatenga ana anga chanichani koma izo ndi zomwe zikutani zikuchitika kuti anthu ana- anali nthawi ina yake anali zabwinobwino koma zinasintha kusanduka kingdom of kubala May calamity come in these streets oh. until my children are brought back to their borders. Koma tikunena pano lero pa 9 September 2025 awathamangisapo eti anapita akachosapo kuti chokani nde anyamuka atanyamula zinthu zawo uku akufuwula kunena kuti we are pilgrims of Yahweh we move we smile akuti angosamukira ku malo ena sikuti asiya zawozo ayi ti zikupitirira nde timva kuti akubala zikutha bwanji Mune moto mukubala, mune moto. There is fire in Kubala, oh yeah. There is fire in Kubala.
Fire, fire.
There is fire in Kubala, oh yeah. Fire, fire.